ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ nwa ikorobịa na-anụ onu m biko o nwere ihe m chọrọ ka ị dị aware of vidiyo m fụ epostulu na WhatsApp bụ ebe one woman fact fa naabọ bụ nwaanyị naabọ nwaanyị naabọ the first one dinara ma flat ka ọ ma flat the other one nke dị oji ha gbasi ọtọ the other one nke dị oji wee nyụọ nsị wee nyụkwasịa nke ọzọ a n'elu wee were nsị ahụ ọ nyụ ya wee na-efichi ya alụ na-efichi ya alụ niile make sure na o fichasị ya alụ niile ihe niile abụrụ ritual a na-eme ka e wee nwee ego ka e wee jide nwoke n'ọlụ ma ndị ji eme runs ihe a niile abụrụ ritual ụmụ nwoke aba nke fa onye ọbụla chọzi inwe ego onye ọbụla na-ejezi ebe a ya-agwọlụ ya ọgwụ ka e wee nweta ego ka e wee mee gịnị ka e wee gbaa moto ka e wee wuo ewuo ka a na-anụ onu gị o ji ego eme ego a na-etuzi ya afa ma ndị a na-etu nke nwa na ugbo nke nwa na ụkpọ nke nwa na nke nwa na ife ọjọọ na-abụlụ ezigbote ife ka m gwa unu eziokwu ihe a a na-apụta online abụlọkwa omenala Igbo ime ife a sị ndị na-agwọ ọgwụ na omenala Igbo ife a abụlọkwa omenala Igbo ndị nna nna anyị fa abụọkwa ife a ka fa ji wee kaa nka ife a na-akpọ ọgwụ a na-agwọ kịtaa e ji akpa ego na abụlọkwa otu a ka fa si nwee ego ndị nna nna anyị fa nwekwara aka ọlụ ndị nna nna anyị fa na-agbakwa mbọ ndị nna nna anyị fa nwekwara ezigbote aka ọlụ welu ya wee mepụtalụ chukwu ife ịgwọ ọgwụ ego abụọkwa n'akala akala aka bụ ife ị ga-eje chọba malụ nke bụ nke gị welu nwayọọ wee kpata ego chi gị ego a unu na-akpa n'ike ga-anakwa n'ike ị ga-anakwa n'ike ọ kakwalụ gị mma na i ji nwayọọ na i ji nwayọọ settle down welu nwayọọ sobe ụwa welu nwayọọ chụba ego welu nwayọọ tinye aka gị n'aka ebe ọ ga-akwụ ọtọ than na i je etinye ebe ọ ya-abụ ọ bendie ebendie o gbuo gị egbuo kwụbanụ aka unu ọtọ ụmụnne m ị bụ nwoke ị bụ nwaanyị ị na-eto eto lapụ ihe a ndị mmadụ na-eme ọkwa weta isi bịa were isi ọ bụọkwa otu o si tọ n'ọnụ ka ọ ga-esi wee tọ n'obi maka na i mesịa ya mgbe ife dịzi na ya ga-apụta ịtaba afụfụ ụmụazị ataba afụfụ ọgwụ ego adịrọ na omenala anyị ihe ọbụla ị ya-aba ime na-abụlọ aka ọlụ iwere aka ọlụ wee chụta ego abụlọ akalaka igbo ihe eji mara igbo bụ ịgba mbọ ọ ya mere anyị ji eje bọyị ya mere ị pụta n'afịa ị fụ ndị be anyị ebe ha ju na-alụ ọrụ n'afịa i je obodo oyibo ị fụ ndị be anyị ebe ha nọ na-agba mbọ na-alụ ọrụ ụfọdụ na-alụ ọrụ 6 hours 7 hours 8 hours ma ya bụ na achụtala ego companies ndị be anyị bụ aka ọrụ ka eji mara anyị anyị nwe nwere ihe anyị na-enwe ụfọdụ n'ala Igbo onwere ụdị nnukwute akara anyị na-enwe n'ala Igbo biko etikwana aka n'ife ọjọọ biko si n'ife ọjọọ pụta ife ọjọọ ara akwụkwa ụgwọ ife ọjọọ na-egbukwa egbu ife ọjọọ ife ọjọọ ife ọjọọ adịrọ mma ụmụnne m ụmụnne m bikonu bikonu sepụnụ aka tinye aka gị ebe ọ ya-abụ aka gị baa ọ mụtalụ gị nnukwute ife nye gị ihe a na-akpọ a good reputation in the future etinye aka gị ya bụ isi aka gị o lue echi ebe ala ma ofu ife mee gị biko ka m na-ayọ gị